Nenu m na Chọnzị, I too like local food o. Oh. Chai, nri a na-eri ọ tọgbuo n'onwe ya. Bịa soro m kirie o. Oh. Nwaanyị. Nwaanyị ọma biko achọrọ m ịma afa gị kekwanụ aha gị kekwanụ onye obodo ị bụ.
Ke abụkwa m ada Igbo. Afa m mm-hmm. bụ Chizurum. Oh.
Ndị oyibo na-akpọkwanụ m Manase. Abụ m onye Enugu steeti, Aninri. Ani? Aninri. Oke. Hmm. Hmm.
Enugu steeti, ọ na ị bụ onye Enugu na-ekiri vidio nebe nwanne gị nwaanyị o. Oke. Daalụ hinne. Daalụ hinne. Hai. Mba nni nke ị na-esi a ọ tọgbuo onwe ya o. Ah, ama m na ndị be anyị na ebe a na-ekiri a ọkwa ndị ga na-amịcha sọsọ ọnụ ha because ejirọ nni eti play Mba no no no ejighị ya egwu egwu. Ọhaneze ndị na-ekiri vidio m daalụ hinne ọkwa nwanne unu nwaanyị Ada Mazị Chọnzị n'ụbọchị nke taata Apụtara m nnọọ fụ ebe nwanne m nwaanyị na-akwọ ihe. M sị ka m mara ihe ọ na-akwọ ihe nke a. Ee, sonyere m o ka anyị magoro ihe ọ na-eme ihe a. Nwaanyị ọma daalụ hinne. O biko apụtara m sị ka m mara ihe ị na-eme ihe a. Aghọtarọ m ihe ị na-eme. Nke a ị na-akwọ ihe ọkwụkwọ, gịnị ka ị na-akwọ? Gịnị ka gịnị ka ejikwana ihe a eme? ihe a na-akwọ kịta na bụ ihe ndị Igbo kọ- kpọrọ ji mbana na ndị Ji mbana. oyibo yes ndị oyibo na-akpọ ya water yam so and ọ bụ local food ndị Igbo laikiri ihe a kpọrọ ya bụ ikoko ị bịa ihe eji eme ya bụ gịnị ji mbana Oke, ji mbana ya wụ ji nke ahụ na-amị amị yes oke ọ na-agbakakwa agbaka Mm, ọ na-agbaka. mana nke na-adị agbaka wee wee bụ ọ bụrụ na ọ dị fresh one like nke mmiri ya ọ na-agbaka mana ị fụgo na ji amịkọchago mmiri Mhm. si nke a kịta na bụ ji ọkpọ ya ọ bụrụ na ọ- mgbe izizi ahụ ee ji mbala pụtara ọfụrụ eyuzu ya na ị ga-afụ na ọ ga na-agba mmiri mmiri too much mana kịta na ọ ṅụgo mmiri so o nwerọ ọ ma na-agbaka agbaka ka ndị ọzọ si ama. Oke nwaanyị ọma, na nkọwa gị na ihe ị na-ekwu bụ na ọ na i bu ụzọ weta ji mbana ahụ, ị hapụtụ ya obere oge ọ mịkọọ mmiri tupu i were ya mewe ya wụ ikoko ka ọ hapụ ịmịsịsị amịsịsị. Wee gbakasị ọkwa ihe ị na-akọwa. Mba, ị ma that na onye ọbụla nwe ka o si chọọ, o si like ya iyuzu ya. Okay. So ikoko bụ so long na ị nwere ji mbala, ị ga-eyuzu ya wee mee ikoko. Mana ọkwa ị ma na ọ bụrọ sọsọ ikoko ka eji ji mbala eme. Okay, e nwe ihe ọzọ Yes, e jikwa ya eme. I nwekwara ike ịkwọcha ya like this. Mhm. Ị mixchaa the ingredient like ụmụ ihe eji esi ya, gị ghee ya eghe ka akara. Oh. Ee, mana mụwa ihe m chọrọ iji ya wee sie bụ ikoko bikos na ọ ihe gụrụ m Chai, o tekwa na anyị debere nri ya oge ahụ ka nọ na praịmarị skuul ka anyị debere nri ya. Ai, na-eme isikwa ahụ. Hey, ọwa obere mana ee ịnwekwana ị nwere ike ịgwatụ anyị ngwongwo eji esigasị ya wụ ikoko Okay.
ngwongwo eji esi ikoko bụ

Hmm? aka bụkwa m nwa ada Igbo mana otu ọ bụla si sụọ ya anyị were na-asụ nye Igbo otu ahụ. asụrụ asụrụ oyibo Alright. so itinyecha ya na eh, ịkwọcha ya gị dosa ya one side ọkwa otu esi esikwa nni ka esi esi ya mana ifugo nke needizirọ much ngwongwo a a nara akụmi ya a na-eyecha eye no all this native spice ka eji ka eji esi esi ya like your maggi ụgụ which is your pumpkin leaf Mhm. then crayfish na onions ọ bụ onye nwee ego ya goo azụ e ghere eghe azụ onye nwekwana ego gị jiri ma nwa ee crayfish wee tinye ya ọ na-atọkwa na-atọ mmiri mmiri
oke nsogbu adịrọ na nkọwa ya ọ sị na ngwongwo eji esigasịkwanụ ya wụ ikoko ị nwere ike ijikwa ụgụ akwụkwọ ụgụ jikwa crayfish mm, werekwa onions ose magị mmanụ inwetukwa ego igote azụ ọkpọọ ma anụ ehe ọ ya wụ nkọwa ya na ihe a o kwuru ugbu a oke nsogbu adịrọ anyị ga-ama ka ọ ga-esi were sie ihe a mm. kiriwenụ vidio a maka ndị na-amarọ ka esi esi ikoko m ga-amụta ya n'aka ya ụbọchị nke taata agwara m agwara m unu na m bụ Local girl, eh? M na like nni nni native food. Hmm? Ọ dịka nni m na like. Just kiriwenụ. Hmm? Don't skip this video. Daalụ gị na oke nwaanyị ọma. Kịta ị kwọchago ihe a na ihe ọzọ ị ga-eme na wee ibido siwe siwe ya. Ọ kwa- m ga-ebugoro ụzọ jegoro n'ubi jee kọ- Ee. jee kpata akwụkwọ nri m ga-eji wee sie ya Oke.
Ga-eje Ubi gị n'ubi. ọkwa ọ dị nso. ee ọ dị n'azụ kichin m
Um, ndị be anyị ọkwanụ n'ubi a ka anyị na-aga ugbu a asị m ka m soro ya ka m fụ ebe ọ na-akpata ya bụ ụgụ oke anyị nọzi na ubi ahụ ugbu a oke nwaanyị ọma ọ ee nna ụgụ gị nke a amakakwa ahụ Ee, ifugonụ ya na ọ eziokwu na o burọ ibu mana ọ ihe m ji enyere onwe m aka so otu a m chọrọ isi ihe a na-agụ m kịta na ọ m- otu a m pụtara m akọ ọtụtụ ụgụ ka m ga-esi were chọọ ma ọ bụ nke ga-ezuru m Hmm, maka ọrụ ugbo amakakwa o Ọkwa- ọ ọ bụ na ị kọrọ ihe a kịta kwa ị ga-agote ya ma eje gote nri ya na abeg
chụọ ya ka ịkọnye ihe na na be gị ọkwa ị fụrụ ee nke a kwa ezigbote ọgwụ ọbara Oke nwaanyị ọma, ọ dị ka i bidogo isiwe ya wụ ikokoyi. Ebidogokwa m oo.
Okay o nwere ihe m na-afụgasị ebe a na- na-acha ihe a gịnị ka ọ bụ? Nke ihe m Gịnị ka tinyere i n'ime tinyere ya na bụ ya? Maggi, nnu na eh, Cameroon pepper. Enwerọ m fresh pepper, so Okay. I'm using Cameroon Cameroon pepper. dry So ihe mere m ji eme ya otu a bụ na o nwekwa ọ bụrọkwa mmadụ niile na-eme ya otu a. Mhm. Mana abụ ma ọ bụrụ na o yechaa ka o nwee taste. Mana Okay. ehe, ọ ihe mere m ji tinye ya at least ọ nọ n'ime ebe a ị na-atazi ya ata. Mm. Ị mara that na ihe ị na-ata dị na-atọ gị ụtọ like ọ ga-enye gị that joy ị na-achọ o nwechakwa ndị na-adịghị eme ya otu a ha bịa ha arapụ ya plain mana otu a ka mụ a laikiri m ji esi nke m Ke ya bụ na ọ wụbeghị ugbu a ka ị ga-eti mmanụ na ya mba ọ bụrọ kịta na a ga-ebugodo ụzọ kechichagodo ya na ngwugwu dosichaa ya before a bịa butezi ite eji esi ya n'ọzi n'ime ite ahụ ka a ga-atanyezi mmanụ na onions gị wụnyezie mmiri bidozie na-etinyezi Ihe ndị ihe a ahụ. niile i kechichara na ngwugwu n'ime the ite oke Mm. oke nsogbu ebe a. ọkwa ihe a ka a na-akpọkwa ekpang nkukwo ka ọ- Ee, gịnị ndị ka a na-akpọ ya? o nwekwa ndị na-akpọ ya ekpang nkukwo nkukwo ekpang nkukwo mana anyị wa ndị be anyị na-akpọ ya ikoko nkụkụ ụmụnne m ndị na-ekiri ihe onyonyo a daarụnụ hinne ugbu a nwanne anyị nwaanyị ebidogo isi ya wụ ikokoyi mana mara na ikokoyi bụ obere ngwongwo ka eji wee sie ya um ka student level oge o bechechara ya bụ ji kwọchaa ya akwọ tinyecha ya ngwongwo ndị nke ọzọ were were akwụkwọ ụgụ kechisia ya ọ bịa wetasie mmanụ metụ mmanụ n'ọkụ ghetu yabasị eghe tinyetụkwa ya um maggi na crayfish obere Onga um ya ka o ji sie nke ya nwa ghetu ya bịa tinyetu ya mmiri oge o tichara mmiri o werezie ya wụ ji mbana ndị ahụ ọ kwọrọ akwọ o kechichara na e, n'ime ụgụ were tinyesie ya um ọ dịka ọ kọwara na izizi Otu e si esi ihe a dị n'iche n'iche. Ọ dipendịrị ngwongwo i nwere at the moment i were sie ya. mm. Ọ bụrụ na ị nwekwa azụ a mịrị amị, nwekwa anụ, nwekwa okporoko, nwekwa azụ ọkpọ, i nwekwara ike iji ya were sie ya mana nke a wụgodị nke ndị ụmụ akwụkwọ na-eri. Ị ghọtago? Ya bụ na o tinyechaa n'ihe a, ndị nke ọ na-akpụnye s- wụ ndị nke ọ- o tinwuhu n'ime ụgụ hmm, wee kpụnyezie ya n'ime ya werezie ụgụ ndị nke obere wee wụkwasa ya n'enu tinyekwa ya dịka unu na-ekiri daalụ hinne ya wụ obere oge nni a ga-eghe hmm, nni a kwa n'otu nni na-atọkarịsị onwe ya n'ana Igbo ifuru nni a weta abacha ofe onugbu ofe ọha ai ọ nni a ka eji mara ndị Igbo hmm. ya wụ na o tinyechichaa na ya tinye ya ụgụ wee kpuchie wee na-echesi ka o ghee. Ugbu a ya wụ nni egheela, kwa ifuru ya. Hey! Koko ya ee ọ tọgbuona onwe ya. Mm? Daalụ hinne. Dịka m kwuru n'izizi nke a kwa student level ee eh? ọ bụrụ na ị nwekwara ngwongwo nnukwu na ihe dịka anụ, azụ ị ga-etinyekwa. Nekwe ya wụ ikoko o gheela. Kwa unu furu ka ọ dị. Daalụ hinne maka ikiri ya wụ vidio a ọ bụkwa na ị chọkwara iri wetekwe ngazi nke gị bịa soro anyị rie ka irite ogologo ndụ na arụ ike neenụ m Chọmzi the local girl ori nni hmm, I too like local food chai nni atọgbuola m daalụ hinne maka ikiri ihe onyonyo a share ya o ma follow page m bye